ehe ngwa gee ntị ndị okwu m na-agara na-abụ ndị nnukwu ọga na ndị obere ọga na-abụ ha si ime obodo ha kpọrọ nwa bọyị Sorry, oh, sorry. bata obodo mepere emepe ha agaghị enyejili ụmụaka afọ ngwa gee ntị ọ na-adị nụ gị ka ọ na-abụ ụmụaka awa nọrọ n'ime obodo nọ na vileji ha agaghị erilisha ha agaghị eri nke bụ nri ọ bụkwa otu ahụ ka ọ dị n'ebe a na-eriju afọ bụ n'ime obodo yes ebe a na-eriju afọ bụ n'ime obodo ya bụ ị kpọrọ ụmụaka bịa Lagos bịa Abuja Port Harcourt Kaduna Ọnịsha obodo mepere emepe nyejunie ha afọ ka a na-agba mbọ anyị ụmụaka rie ezigbo nri dịka otu ha si eri n'ime obodo sujie nri afọ ife ụmụaka ụmụaka adị agile now
How many times would they tell eh? you before you know that Nigeria is not? Ha si duruwo
sụrụ kebụ akala abụ akala abụ ha ala oru onyi gadebere gị ya ji ọgba ọgwụ ka ebe ebe ụmụaka na-ebu ngwa ahịa na-atụ katọn katọn i chere ọ bụghị ike na-eme ya gịnị ka e si were kpọrọ nwa bọyị from village gbagọta Lagos obi gị ana-agwa gị na mgbe ọ nọ village ọ dịghị ericha o mere nri na kichin na-ele anya somehow ọ bụ etu e si eme ya nwata dị otu a mgbe ọ nọ n'ime obodo agụụ adịghị agụ ha o jechaa bata ihe adịghị n'ụlọ ọ baa ime ụlọ sụọ akpụ sujuo efere jee goro crayfish 200 naira ose tinye ya magị sụọ ya n'ọkwa tanye obere mmiri sujuo nri afọ Jesus is Lord. ọ bata n'oge mgbede o nweghị ka o si wee dị ọ baa ime ọ baa ime ọbụbọ bujuo na e, e, e, e, nkata sijuo n'ite o rigide ya nke fọrọ n'ụtụtụ o were mmanụ suru ya were gbaa ụtụtụ wee pụọ ị ga-akpọta nwa boy from village two weeks nwata eburu ulcer Jesus is Lord. jee cheki ọfụma ahụ. ụmụaka nọ vileji adịghị arịa ọrịa ulcer nyejuru ya afọ n- iburu iburu katọn mmanya wọtụrụ 5 million bunye ya nwa nwa- nwa- nwa gị nwoke a na-ata chanchanchan 5 seconds ọ kụrisiere gị ya. mana ụmụaka a na-esi village ike dịnụ ha tụọ n'ogbe ha buuru gị ibu n- na-agbara gị mbọ ụmụaka ebulu ume dịnụ katọn mmanya wọtụrụ 8 million 10 million 800,000 a na-atụrụ gị a na-eburu ya na-abata o nweghị ife ga-eme ị bịa ị na-emejọrọ ha nri weta ụmụaka ahụ gị na gị a mụrụ na township ị ma na chanchancha mbụ ha dị na nwata wee taba chanchancha Sorry o, sorry o. onye village ị ma na o nwere ka o wee si dị ọ magoro elu mango were ma ọ nọ ebe ahụ 20 minutes 30 minutes ọ tajuo afọ ọ rituo ulcer adịghị ọ bụrụ oge ọka na ube mm, amaka egbuo ofe ọkwụrụ ya ka ị ga-efilu na ọ bịara Lagos na mgbe ọ nọ village na o nwee ka ọ ha na ndị village na-eri ezigbo nri o ya agba afọ ajụghị ma i siri egusi e jiri turkey na azụ wee si nke ahụ gbasara gị ihe ha ma bụ sụpịa ụtara ka o ju ha afọ ọ bụrụ na ọ bụ ụbọchị ụka e sie rice ha gaa kuru nke ha ga-eri madam etinye stew a bata na mgbede abalị ọ bụrụ na akpụ dị ma ọ bụ garị garị ọ bụrụ ka ha ma na-ejie ha jiri aka ha sụọ nke ha ga-erili madam etinye ofe based on the level of ụtara e mere ị ghọtago nke ha na-emere ụtara na-eri nri na-ele enyo ha anya somehow ibu na na ha bịara abịa iritu gị mba ọnụ na-eri eri adịgo committed ụmụaka nọ village adịgo committed agụụ adịghị egbu ha ụmụaka nọ township adịghị akpọ ha boy ị kpọ ha boy a bịaruo na line ha na-ezuzugharị maka gịnị agụụ gụọ ha eburu efere akpagharị na-achọ ihe a ndị yoruba na-esi ka e kunyere ha ka ha rie Jesus is i jego na Lord. village fụ ebe ụmụaka village na-ebugharị efere ka ha ka ha gaa chọọ ihe ha ga-eri na kitchen ka a na-esi ya nke ahụ e siri na kitchen sụọ ha nri ha ejiri aka ha kuwere ị ghọtago Ehe. ọ bụghị bịa ele eme ele, a na-agbara gị mbọ flọ mbe na efe ị ghọtago ọ bụ nke a pụtaruo na line nwata a na-asa apụtaruo two weeks izu ụka abụọ nwata arịabala ulcer Jesus is Lord arịa ulcer a na-eriju afọ nwanne so nyejuo nwa boy gị afọ ka ọ gbara gị mbọ gbara gị ị pụta fụ ebe nwata na-agba mbọ dị aja nke ahụ a na-eri n'ahịa dịgodi iche na ọ dịghị eju afọ ma nke ahụ e siri n'ụlọ ya juo nwa ahụ afọ
ka o nye gị ife ị chọrọ ya